ndewonụ ndị be anyị abịakwana m tata ka mụ na unu nọrọ ya ọ ga-adịla onye enu mma ọ ga-adịla onye ana mma ana m asị nke onye chi ya zere ibe nji maka ya bịa tata bụ ibe a na-akpọ common sense ọkwa ịghọtago common sense ọ nya ka nji maka ya bịa ịma na ndị be anyị bịa a na-ekwu eh, o nwe ka ibe ga-esi dụ a sị onye nwe ya ya yuzuo common sense so m wee sị ka m bịa ka m tinye ọnụ wee na-ajụ na-asị ma common sense a na-ekwu ọ ka na-aworkzikwa ịghọtago okwu m a wee bụrụ na otu otu ibe si were eme na be anyị otu esi aghọrịzi ndị mmadụ otu esi aghọrị ụmụaka particularly ndị kpọrọ onwe be celebrity particularly ndị kpọrọ onwe be na ba arrivego na ba ejelugo n'isi mmiri ba na-eyuzuzi ezigbo aba ba na-eyuzu because of trust and love fans ba nwe on them wee na-edeceive ọkwa ịghọtago ọ dụrọnụ mma ọ dụrọ mma after all ndị a bụ ndị mere unu unu anọla ebe unu nọ ịghọtago ọ bụrọ unu mere onwe unu unu pụta na-eme iwe iwe ọbụla unu na-eme ba na-eso unu wee like ya unu instead of unu nwa suppose ị na-eprotect ba ọ bụrụ unu bụ bad market ma iwe unu maghị etinye be na ọya dị iche iche ma depression ma ọsị na ọsịrị ya ma committing suicide unu eje na-asupport ba na-asị ba asị ọ dụrọnụ mma like ụmụ iwe game a na-agba ọkwa ịghọtago unu ga-agwa ba eziokwu gwakananị fan unu eziokwu ọkwa ịghọtago gwanụ ba eziokwu ka unu saveuo life unu ga-aka nwe ezigbo aba de ọ bụrọ nke a ga-abịa unu a na-asị asị and unu ma na asị ka unu na-asị ọkwa ịghọtago nke ahụ gaa then ndị bụ fan kedụzi ebe common sense unu dị kedu ebe common sense unu dị na mmadụ ga-apụta sị gị na itinye 10 naira iwere ya nwee 1 million in a day ikwete ikwete na gịnị mezi

ọ na-adịzi possible ọ ka nọkwala na-eme ihe ahụ ọ na-eme ọ ghara inwe ọ ghara itinyezi ebe o nwee ike itinye 10 naira nwee 1 million o tinyezie 1000 kpokọla ego niile ahụ sọsọ ya ọ nya ka m si na bikonu ebe a na-ekwu okwu common sense a ma na common sense ka na-aworknụ because of otu ibe isi ike dị na be anyị otu ibe si wee ghasachaa ọkwa ịghọtago onye ọbụla nwezi ndị onye supposezi iche uche ọfụma ghara eche maka na agụụ karịrị maka na ibe ibe siri ezigbo ike and ọ nya ka these ndị celebrities a ọ nya ka some of them na-eyuzu wee na-eme wee na-eme ibe ba na-eme ọ dụrọkwanụ mma ọ dụrọnụ mma ọ bịa bụrụ ya bụ na unu dị smart ibe ahụ abụrọ smartness ibe ahụ bụ betrayal of trust ibe ahụ bụ criminality ọdụrọ mma biko ka e chebenye ya echiche onye na-eme like that nya pụta na ọ bụrọ ezigbo ibe ijizi na maka ezigbo aba ị nwele na-akpụ ya n'ana ebe ị na ịmakwa many people ịmakwa many families ị na-destroy ịmakwa many husband na wife ị na-separate because they trusted you wele ego tinye na project ịma na aghụghọ nọ ntụ na aghụghọ dị e tinyekọzịa osebe ebe gị nwa relax ya na-aṅụ champagne ọdụrọkwanụ mma ọdụrọ mma maka mmadụ ka ị na-eme ọkwetago onye nwee family bụ ọkwa mmadụ so ọ nya ka nsị ka ntinye ọnụ n'ibe na-emenụ ọka akwụkwọ nwanne unu nwoke kenechukwu enweta ozi ya atụ na-atụsala ibe ye ka e were ya wee zọọ many people nọ na danger ịghọtago ngwa ka ọ dị na ihe enwe na next video